Mabel Jawara a ni sɔgɔma nba a ni sɔgɔma transition ye san kelen sɔrɔ sɔgɔmada in na an wulila ka s'i ma komi i ye kunnafonidila ka n'i ɲininka i hakilina ye mun ye n b'aw fo aw ka nali la k'a fɔ alihamudulilayi transition ye san kelen sɔrɔ san kelen min kɔnɔna la an ɲɛ bɛ an kulo bɛ kuma caman na kuma minnu bɛ tali kɛ mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko u bɛ transition in ni IBK ka régime suma ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ fɛ o ye fili ye paseke mɔgɔ tɛ transition ni régime suma ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya de bɛ na ni transition ye ni gɛlɛya nana ni transition ye a bɛ wajibiya fasoden bɛɛ kan bɛɛ k'i yɛrɛ muɲu bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ mɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ o wagati kelen de la maliyɛn cɛsirilen don ka fɛn caman ka dɔ fara laɲini kan parce que l'état est très faible donc état ka faiblesse olu de an ka fara ɲɔgɔn kan ka état renforcé mɛ ninnu ma an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka état tɔ affaibli ka taa fɛ donc minnu bɛ k'a miiri bi k'a fɔ k'u bɛ transition ni régime da ɲɔgɔn ma IBK ka régime ye san wolonwula de kɛ a san wolonwula bɛɛ la dɔw ɲana dɔw ma ɲa parce que minnu b'a fɔ ko IBK ka san wolonwula bɛɛ ma ɲa olu ye fili kuma ye mɔgɔ caman bɛ yen bi olu ka mali kura ɲini u ni IBK de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ka mali bila niveau dɔ la donc min ma ɲa IBK tile la o de ka ca ni min ɲana ye barisabula fɛn dɔ bɛ yen n'o tiɲɛna i tile la i mana fɛn fɛn di jamanaden ma n'i ma se ka lakana d'a ma o ye fu ye quoi lakana jɔdaba de bɛ hadamadenya la donc maliden ka lakana de ye burujara fo ka s'a dan donc minnu bɛ ka transition ni régime da ɲɔgɔn ma u ka sabali transition ni régime tɛ da ɲɔgɔn ma transition ye kalo tan ni seegin régime ye san duuru duuru sigiyɔrɔma fila mana d'i ma se o ye de ye i bɛ t'a sɔrɔ i bɛ a kɛ ka da ka kɛ ka da waleya dɔ kɔnɔ n'an bɔr'o la ka n'i ka ɲininkali la san kelen sɔrɔla mun de kɛra ye baaraba kɛ barisabula izini de sera fɛnba fila la de sera k'a kɛ o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fɛn min ye magistrats magistrats ka dɔ kun siɲɛnen don u ka fɛn min ye u yɛrɛ bɛ se ka pirimu ɲɛnama min sɔrɔ olu bɛ kiri tigɛ n'u dusukun n'u ŋaniya min ye ale ni kiri tigɛ yɛrɛ hakilina ɲuman n'o ye pirimu judicature ye o dekɛrɛw kun siɲɛna ka ban nka pirimu ma sɔrɔ ka pirimu kun dalen bɛ tiroir kɔnɔ ten donc dekɛrɛ caman bɛ yen IBK tile la olu kun siɲɛna juste ka mɔgɔw dagabɔ ɲɔgɔn da la filanan ye mun ye o ye article 39 ye o article 39 min filɛ nin ye i bɛna ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ article 39 min filɛ minisiri fila de dɛsɛra sinɔn minisiri joli dɛsɛra

fɛn min ye bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye insécurité insécurité min filɛ nin ye maliden jɔn bɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔsiw kelen bɛ se k'an bɔ insécurité kɔnɔ maliden jɔn bɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛ de b'i bolo hali n'a sɔrɔ i ye politicien hali n'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'i la hali n'a sɔrɔ i ye révolutionnaire k'a fɔ bi a ne ka fɛɛrɛ de ye nin ye an bɛ se ka bɔ insécurité kɔnɔ nin na cogo min donc insécurité n'an bɛ bɔ a kɔnɔ jamanaden bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de ka implication bɛ ɲini insécurité la dugu caman bɛ yen u bɛ ka attaquer bi e bolo ko o dugu ninnu ye djihadistes ka caya de don djihadistes ka caya tɛ dɛ o dugu ninnu caman ka attaque ju tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw tɔɔrɔla u ɲanina jamana maracogo de bolo i bɛ taa sɔrɔ jamana ka mara min tun bɛ yen faama minnu tun bɛ jamana tɔgɔ la préfet ninnu sous-préfet ka taa bila zuzefɛ a ko bɛ taa se etandiw la ka taa bila kuma dɔw la polisiw ni gendarmes minnu tun bɛ yen jamanadenw yɛrɛ nana yen kuma dɔw la u ka gɛlɛya nana se yɔrɔ dɔ la o kuma na fo u yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ vraiment u tɛ État ko yɛrɛ la tugun olu de État ka kɛ basigi olu yɛrɛ ma État nana kɛ hakilina wuli yɛrɛ ye ka na olu yɛrɛ bɔ a kɔnɔna ka jatigɛ ni ko caman nana s'u ma an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la jamanadenw ka lasigi u n'u hakili ka ɲɛ ɲɔgɔn na insécurité min baara n'a b'a la ka kɛ insécurité k'i gouvernement dɔrɔn ka mission ye insécurité tɛ se ka kɛ abada k'a fɔ ko autorité de la transition dɔrɔn dɔrɔn ka mission don insécurité kɛlɛli ye jamanaden bɛɛ ka mission de kan ka k'o ye sɔrɔsi ko to yen polisi ko to yen an kelen kelen bɛɛ kan ka an yɛrɛ ye insécurité yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛ de kɛ donc n'i y'o insécurité ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ transition nana ni sisan cɛ dɔ de faral'o kan parce que attaque minnu bɛ senna dugu bɛ wuli minnu kɛ déplacés tɔ don o don affaire dɔ de bɛ ka kɛ don o don i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ ka faga o kundama kan donc n'an ko an k'an sin ala la maintenant en, en, en matière de sécurité vraiment on peut dire que les avancées sont moins significatives les avancées maintenant sont très très insuffisantes an ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc fɛn min ye bi ka se Moctar Ouane ni Bah N'Daw ka wagati ma fo ka na se sisan ma an kun bɛ se k'a fɔ jamana kura kun kunkolo bɔra mali kura kun kunkolo bɔra mali kura kun hakili bɔra wa mali kura mɔgɔ kun bɛ se k'a fɔ i kun bɛ se k'i jigi d'a kan parce que hali n'a y'a sɔrɔ transition a ka ale ka kuncɛko ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye élection kɛko ɲuman mɔgɔ mɔgɔ b'i jɔ ko transition ka réussite transition ka réussite tɛ filɛ foyi fɛ

gɛlɛya wɛrɛ ma mɛ gɛlɛya minnu bɛ senna ni grogne sociale bɛ ka kɛ bi ka na kɛ Choguel ka nali kɔnɔna la bɛɛ bɛ ka wuli k'i cɛsiri ka kuma caman fɔ Choguel mago bɛ dɛmɛ na hali ni Choguel ma sɔn ka jamana dɛmɛ waati dɔ la na an k'an sin Choguel n'a gɛlɛyara bolo bi a gɛlɛyara maliden bɛɛ de kun n'a tiɲɛna bi Choguel tɛ lajɛ dɛ Choguel tɛ lajɛ jamana de bɛ bila k'i labɛn donc faso jama k'a dɔn waati dɔ bɛ kɛ hadamaden bɛ kuma min bɔ i da a n'a bɛ tiɲɛni min kɛ n'e ko k'e bɛ fɛn tiɲɛ ka fɛn to a bolo kɛ k'a to fɛn dɔ ɲɛmɔgɔya la i b'a bila kunna ni fɛn tiɲɛna jamajɛ fɛn de don a bɛ tiɲɛ bɛɛ de o de y'a kɛ bi ne ɲɛ bɛ an balima ekɔli karamɔgɔw la minnu bɛ ka bɔ bi article 39 k'a fɔ bi ko a ma waleya ekɔli karamɔgɔw k'u sigi k'u miiri u k'u hakili jagabɔ ekɔli karamɔgɔw k'u sigi u ka hakilina dɔɔni dɔrɔn ta dɔrɔn ka sabali sogɛli min bɛ ka kuma bi n'i y'a ye sogɛli tɛ se ka article 39 kuma fɔ a ni ekɔli karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ paseke don tɛmɛna sogɛli de ye ekɔli karamɔgɔw su k'u bila nin baara in don tɛmɛna sogɛli de y'a yira k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ma ko nin baara mun filɛ nin ye ko nin bɛ se ka kɛ bɔda ye wa k'a bɛ se ka kɛ ko a ko ban don ko cogo di n'o tɛ bɛ sogɛli bolo bi ka baara in na kile paseke sokɛli ye giri unifierli min kɛ n'o ye harmonisation de giri ye sokɛli ye baaraba de kɛ wa sokɛli yɛrɛ tɛ dɛ asimi ye baaraba de kɛ paseke asimi ka ɔridonansi de b'a kan fɛn min ye ka giri harmoniser ka fɛnw unifier vraiment an bɛ asimi fo wa n'i ye asimi fo yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra sokɛli tile de la i bɛ sokɛli fɛnɛ fo paseke mɔgɔw kana ɲinɛ o yɔrɔ kan ni juguman min kɛra an b'a fɔ ko sokɛli sokɛli a bɛ kɛ asimi dalen bɛ bɛɛ kelen bɛ k'i yɛrɛ ɲinɛ asimi kɔ asimi bɛ sokɛli bɛ asimi ka baara de la ni baara gɛlɛyara sokɛli bolo a gɛlɛyara asimi bolo donc fɛn min article 39 kun ye kɔsa in na mankan min bɛ senna ni ekɔli karamɔgɔ bɛ gɛrɛfu la an k'an si ɲɔgɔn ye k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ma ka sabali u ka sabali don dɔ sera an ka ɲɛ bilen bɔ ekɔli karamɔgɔ ninnu fɛ don dɔw sera an ka ekɔli karamɔgɔw n'u hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ k'u ye barisabula mɔgɔw tɛ se k'u sigi k'u denw ka avenir lajɛ aw b'a la ka sara ta aw b'a la ka avantage ta aw waati min bɛnna aw ma aw b'a fɔ an tɛ kalan kɛ an tɛ jɛn n'a ye an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ an ka sabali aw yɛrɛ fɛnɛ ye denmansa de ye aw yɛrɛ fɛnɛ ye ekɔli karamɔgɔ de wa o k'u bolo to denmisɛnnin kalanna de ye aw ye jamana mana se yɔrɔ dɔ la ni ko dɔ kɛra aw nana fɔ k'a fɔ ko article 39 ko fɛn min don ko kɔsa in na harmonisation min kɛra ko fo aw ka hakɛ aw ka hakɛ tɛ harmonisation transition kɔni an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye les enseignants article 39 a ka a ka effet foyi t'a bolo harmonisation na basabula n'i ye harmonisation ta k'a lajɛ i bɛn'a ye k'a fɔ n'a fɔra ko ka giri harmoniser enseignants yɛrɛ ye o bénéficier enseignants ye giri harmonisation bénéficier basabula n'a fɔra ko k'a harmoniser ka unifier o kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ni diplôme min b'i bolo diplôme tigi bɛɛ ka kundama kelen sɔrɔ diplôme tigi bɛɛ ka kundama ka kɛɲɛ ka kɛ kelen ye

donc an ka kuma augmentation ma kɛ o a fɔra de article 39 b'a fɔ de ko toute majoration de statut général n'a fɔra ko ka fɛn dɔ majori ka fɛn dɔ de fara statut général kan k'o ɲɔgɔnna bɛ fara statut particulier kan mais fɛn ma fara statut général kan a unifiera de barisabula bɛɛ de kundama kɛra kelen ni bɛɛ kundama kɛra kelen ye mɔgɔ si ma augmenter ka mɔgɔ si to i bɛ taa sɔrɔ e ni ne ne bɛ baara dɔ la ne tun ka wusa ni e ye giri la donc u ye e la sama k'a fɔ an bɛɛ ye kalan kelen de kɛ an bɛɛ ye ekɔliba kelen de kɛ an bɛɛ bɔra université kelen de la a ka kan an bɛɛ ka kunnama to mais hali ni dɔ farala dɔw ka dɔ to tɛ kelen ye n'o tɛ enseignant caman caman farala sɛgɛn caman kan olu taara kun diplɔmu olu taara olu ka diplɔmu ɲɔgɔnna bɛ dɔw bolo u bɛɛ taara kun ɲɔgɔn na enseignant ma kuma o la o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye filanan ye mun ye article 39 an bɛ don min na ko bi n'an ko an bɛ taa article 39 yɛrɛ ka esprit fɛ k'a sɔrɔ an ma enseignement secteur d'enseignement secteur d'enseignement assaini k'a lajɛ walahi jamana tɛ se jamana tɛ se bi jamana tɛ se sini barisabula mɛriw a IBK kun bɛ wagati min na k'a daminɛ collectivité territoriale a recrutement tun bɛ kɛ cogo min na ale ni école communautaire o école maître tun bɛ ta cogo min na mɛriw ye sans diplômé caman de ta k'u ta k'u bila baara ye mɔgɔ caman de bɛ enseignement kɔnɔ bi diplôme kelen t'u bolo u caman bɛ kategori B2 ni B1 niveau de la u b'a la ka sara ɲɛnamaw ta bi n'o tɛ 2007 2008 2009 i b'a ye k'a fɔ fɛn min kategori B2 ni B1 a dɔw tun bɛ variye entre une fourchette de waa tan duuru 80 mille ani 90 mille mais bi u bɛ min na bi mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka sarata fɔ mais o dɔw bɛ yen diplôme kelen t'u bolo u tun bɛ

enseignantw ka kan k'a dɔn fana o fana y'olu ka devoir de ye ka se k'olu denonse ka tila ka wuli k'i cɛ siri o fana na mɔgɔ kana kɛ dɔrɔn n bɛ kalan kɛ ɲɛ bɛ n ka avantage de fana la a dɔn k'a fɔ i bɛ kalan kɛ niveau dɔ de fana donc an bɛ don min na ko bi sogɛli ka enseignant wele u k'u sigi u k'a fɔ augmentation kɛra yɔrɔ jumɛn grille unifiera de enseignant yɛrɛ ye grille bénéficier unification ni harmonisation enseignant yɛrɛ y'a bénéficier mais an denw filɛ nin bi minizew ni bololabaarakɛlaw ni mekanisiyɛnw de bɛ ka taa surveillance kɛ enseignant yɛrɛ bolo k'olu ka fiyɛriti de sogɛli k'i jɔ a jɔyɔrɔ hali n'a sɔrɔ kunun ale de ye ninnu su k'u bila kɛlɛ la bi a k'i jɔ a jɔyɔrɔ a ka tiɲɛ da yira tiɲɛ da yirali tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a k'i tɛrɛmɛ ka jɔ an ka taa contrôle physique la ka tila ka diplɔmuw vérifier maa maa bɛ yen enseignement kɔrɔ ni diplɔmu t'a bolo paseke diplɔmu tɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo morali t'o la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko diplɔmu t'a bolo foyi maloya t'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko diplɔmu t'a bolo a tɛ maloya kɛlɛ la wa kɛlɛ yɛrɛ t'a ɲɛ na foyi ye hali n'a ye miliyari ta k'a di enseignant dɔw ma sans diplɔmu ninnu mago foyi t'a la Parce que c'est des gens déontologie t'u la. Ils ne connaissent même pas le strict et la valeur même de cette corporation, le métier d'enseignant. Donc, n'an y'a ye k'a fɔ an bɛ don na ko bi n'an ko ngame ko kharama ko ka ko tani maloya alors que transition ye effort ba de kɛ mɔgɔw bɛ ka transition in ka baara kɛ dɔrɔn k'a ye a ka baara tɛ ye bari sabula jamana kun binna ka se yɔrɔ min ma ani jamana kun ka gɛlɛya sera yɔrɔ min ma donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ transition bɛ i yɛrɛ faga baara la mɔgɔ kana transition ni IBK bilan suma ɲɔgɔn ma awa awa i bɛ IBK taara dɛ mun de kɛra min kɛra n b'a ɲɛfɔ aw ye asimi ye erreur ba fila de kɛ o de bɛ ka jouer asimi contre asimi ye erreur ba fila de kɛ n balima aw b'a jateminɛ e asimi e ye coup d'État kɛ ka na i ye coup d'État kɛlen ka na i ye jamanadenw lasigi assise kɛra CICB la jamanadenw ye mandat d'i ma ka charte dɔ bila en vigueur o ta charte min bilala en vigueur e nana ye k'a fɔ aspiration bɛ jamanadenw na miiri bɛ jamanadenw na ni jamanadenw ka hamina ye mun ye o de ye fɔlɔfɔlɔ ye mun ye u tun bɛ ka jɔrɔ ka wariw taara yɔrɔ min ani finitigiw ka nafoloko ale ni jamana yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu ni siga kɛr'u la k'u ye jamana wari ta minnu n'a fɔra k'u ye jamana wari ko ka taa k'a donna k'a bɔra ta ne fɛ asimi ni e ye fanga ta e kan ka fɔlɔ k'o o baara ninnu de lawuli fɔlɔ o baara ninnu lawuli n'i nana i jɔ an ma ko ɔhɔn cour constitutionnelle an bɛ taa o la il faut que la haute cour de justice e b'a dɔn fiɲɛ k'a fɔ ibk taatɔ ye jamana ci jamana kun tɛ i tɛ kun tɛ ibk démissionner la assemblée ci la gouvernement ci la e mago bɛ o o o disposition constitutionnelle mun na e ɲɛ bɛ institution jumɛn na qui est en place et qui peut t'aider ou bien qui peut t'offrir des moyens légaux pour que k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw traquer asimi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i bɛ siran bɔ yen n'o tɛ e mago tɛ bi ka mɔgɔ wele ji tɛ k'e mago bɛ cour cour constitutionnelle la e mago bɛ ɲinɛ ma i mago tɛ ninnu si i bɛ coup d'état kɛ ibk don min na i m'i miiri cour constitutionnelle ma don min na i bɛ taa perezidan minɛ ka bɔ fanga la siɲɛ fila i bɛ ba ndaw bɔ yen don min na i ma cour suprême jɔ donc n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu ye jamana tɔɲɔ mɔgɔ minnu ye jamana bila dingɛ kɔnɔ n'i b'u poursuivre u poursuivre n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ sen b'a la i bɛ se k'o fɔ n'o tɛ i bɛ ka kuma minnu fɔ san kɔrɔba i ka erreur fɔlɔfɔlɔ kɛra erreur filanan kɛra jumɛn mauvaise gouvernance ale ni jamanadenw bɛ tɔɲɔ dɔ la les maliens lambda minnu bɛ dugu ma u bɛ tɔɲɔba de hali sini n'i bɛ kari kɔnɔna la i bɛ lajɔ ka kɛmɛ fila minɛ i la hali sini n'i bɛ kari kɔnɔna la i bɛ lajɔ ka waa kelen minɛ i la hali sini patrouille bɛ kɛ vignette bɛ min dɛ nin bɛ min dɛ nin bɛ min dɛ voilà des choses e tun ka kan ka se ka i jɔ i jɔyɔrɔ ninnu minnu kɛlɛli la maliens bɛ tun ni yɔrɔ de la i bɛ mɔgɔ dɔw bɛ wuli ka taa baara kɛ u bɛ segin ni wari min ye kɛmɛ fila o kɛmɛ fila an kɔni sini nasɔngɔ jɔrɔ b'u la o tigilamɔgɔ dɔnni bɛ fe la o don tigilamɔgɔ natɔ dɔ bɛ wuli k'i jɔ ɲɔgɔn fo ka kɛmɛ naani sara mɔgɔ min ka sini nasɔngɔ ta donc an k'a fɔ ɲɔgɔn mɔgɔw tɔɲɔnen don et puis aw ka corruption kɛlɛ corruption kɛlɛli asimi n'a posé aucun jalon pour la lutte contre la corruption n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka corruption kɛlɛ transition kan k'i jija o baara ninnu de fɛ o il faut ka corruption kɛlɛ corruption kɛlɛli fɔlɔ fɔlɔ mun ye c'est d'éviter le contact entre les usagers et les autorités de l'autorité ça fait fo jamana marabaaw ka a lajɛ an bɛ taa joli min kɛ karante dilanyɔrɔ kɛmɛ fila jɛ fila a bɛ segin ma jɔn de bɛ karante dilan an bɛ taa pɛrɛmi ta yɔrɔ ka taa n jɔ ont baarakɛlaw ma wa n ka pɛrɛmi confier jɔn na ne ka dossier bɛ circuler jɔn bolo voilà d'abord et ça c'est des o système min filɛ nin ye ça c'est une invitation à la corruption mɔgɔw bɛ ɲinɛ corruption ju ye nin de en tant que état ma moyen dɔ kɛ baarakɛyɔrɔ o baarakɛyɔrɔ ni dɔrɔmɛ kelen kan ka sara k'o affiche k'o gulon da la n'i mago bɛ pɛrɛmin na i bɛ nin de ta n'i mago bɛ pɛrɛmin na i kan ka nin de kɛ n'i mago bɛ pɛrɛmin na i kan ka nin de don yan n'i mago bɛ karadante la tɛmuru ye nin ye nin man ka feere i ma nin kan ka kɛ tan de en tant que jamana marabaaw ma nin de kɛ affiche k'a gulon baarakɛyɔrɔ da la n'i taara tribunal la n'i mago bɛ certificat nationalité la n'i mago bɛ casier judiciaire la n'i ka mɔgɔ minɛna frais d'élection à domicile n'i ka mɔgɔ bilala liberté provisoire la joli de kan ka sara n'i bɛna ka pv ta ka appel kɛ ou bien n'i bɛna nin baara kɛ nin de ye nin ye n'i bɛna taa soit transmis kɛ procureur ka yɔrɔ la joli de kan ka sara a bɛ fɔ nin ma ko mali kura maliyɛnw kun mago bɛ nin de la ni nin de kɛra mɔgɔ bɛ se k'i jigi da ka a a ye chance di transition in ma kalo tan baara kɛra kalo tan grille aliɲɛna article 39 et a a bilala en vigueur a a a appliquera à 100 pour cent an ka si ɲɔgɔn ye wa an bɛ don min na ko bi an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka secteur minier ye yɛlɛmaba donna o la yɛlɛma minnu donna o la an y'a ye k'a fɔ wari minnu tun bɛ bɔ san kɔnɔ miliyari ba duuru ba wɔɔrɔ o de tun bɛ bɔ an ka sanu na ka taa jamana kun yɔrɔ ta la dɔwɛrɛ la peut-être 28 milliards 20 milliards sinon a cayalenba tun ye 40 milliards ye bi an bɛ se k'a fɔ dans un laps de temps il y a une lueur d'espoir o dɔw bɛ yen bi wari dɔw bɛ yen olu bɛ ka kalan reverser tiɲɛ ka d'a ye ala olu k'a kɛ mais n'an ma choguel renforcer a ka se k'i ja jɔ grogne sociale min bɛ kanalen bi k'o baaraw kɛlɛ ka s'a dan na o baaraw la kelen ka s'a dan na ka se k'i ɲɛ bilen bɔ k'i jɔ a jɔyɔrɔ ni choguel y'i miiri kunu ale ye kuma minnu fɔ ka mɔgɔw lasu n'a y'i miiri o ma baara in bɛ tiɲɛ a bolo parce que i ye kuma min fɔ kunu i bɛ tila ka jugé o la o i ye jamanadenw suuli min kɛ ka taa bila tiɲɛni na ka faso édifices publics kari ka jamanadenw bila ka jamana yɛrɛ baaraw kari fo ka justice t'i to o la i b'a dɔn hali n'an ye hali n'i ye san kɛmɛ kɛ transition in na i tɛ t'o la filanan ye mun ye i kan ka assimi bilasira k'a dɛmɛ yɔrɔ dɔ la o ye rapport entre le mali et la communauté internationale parce que aw b'a la ko ka élection kɛ malidenw b'a la ko ka élection kɛ communauté internationale b'a la ko ka élection kɛ mais ne bolo choguel e min ye politicien moctar ouane tɛ kuma o t'a la mais min k'i ye d'abord i b'a dɔn k'i ye vrai politicien qui a fait des, des, des, des trentaines d'années sur la scène politique e de kan bi ka communauté internationale inviter aw ko ko ka transition aw ko ko ka élection kɛ dans six mois ou bien mars 2022 bon o tɛ baasi ye mais aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye mali ko la ka mali accompagner ka minusma tɛ se ka na ka na i daga aéroportw la k'i ta kɛ yaala ye kare kɔnɔ ka tila k'a fɔ mali sɔrɔdasiw b'a la ka sa dugu b'a la ka jeni et on va nous imposer la tenue des élections il faut que le rôle de la communauté internationale pour la stabilisation du pays o ka déterminer o ka fɔ gouvernement mana maloya nin na gouvernement bɛ hali n'i ye san kɛmɛ di transition in ma a tɛ se ka élection kɛ insécurité nin kɔnɔ a ye a ye a ye san duuru d'u ma san duuru bɛ dafa ka sɔrɔ a ma bouger parce que faransi bɛ yan minusma bɛ yan force étrangère wɛrɛw bɛ yan mais si ka wolo ma déterminé an bɛɛ b'an kunfɛ ten e bɛ se ka sɔn cogo di mission onusienne bɛ yan e bɛ se ka sɔn cogo di mission wɛrɛw bɛ yan tugun ka fara nin bɛɛ kan dugu de bɛ attaquer mɔgɔ kɛmɛ bɛ sa mɔgɔ bi duuru bɛ sa mɔgɔ bi naani bɛ sa village bɛ ravager fo djihadistes bɛ tila ka segin tugun ka na ka na mɔgɔw yɛrɛ dɛmɛ k'u la déplacer ka tila ka n'a fɔ aw ye an mago t'aw la an mago bɛ karisa de la k'o minɛ ka tila k'o faga tugun u kan ka mɔgɔ min faga u nana mɔgɔ dɔ kɔ u bɛ sin ka n'o tigi faga o b'a hakili jigin u ka taa wata dun na kucala o don o taara pɔsi dɔ ci mais o tuma na MINUSMA ninnu jɔyɔrɔ ye mun ye e ko ko ka élection kɛ ni élection kɛlen ka nɔgɔ maliyɛn kun tɛ taa ka maliyɛn mɔgɔ tɛ o bɛ international la o n'a kun ka nɔgɔ mais ni an y'a wele ka na ce qui veut dire que on est insuffisant on n'est pas au complet an mago bɛ partenariat dɔ de la partenariat min bɛ se ka jamana bɔ ko la

vraiment qu'il sorte de son silence pour que n'a ma kuma n'asimi ma kuma a bɛ gɛlɛyaba de lase a yɛrɛ ma parce que il est aimé mɔgɔw b'a fɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la ambition b'a la mais on ne sait pas volonté min b'a la ka ambition in na appliquer wa n'a m'i farati a bɛ dafiri dɛ donc kulubali de bɛ se ka asimi dɛmɛ a den don a dɔgɔnin don k'a fɔ bon ne ye dɔ kɛ gouvernement kɔnɔ ne ye dɔ kɛ mara kɔnɔ vraiment an de ministre k'i sigi an ka nin yɔrɔ discuter an ka nin yɔrɔ de discuter parce que nin yɔrɔ de bɛ mali armée jɛ bi ni dugu in de lakana bɛ taa esi tɛ ka basigi an mago bɛ nin de la e tɛ ni awiyɔn baden ye jamana b'a la ka i b'a fɔ ko ne ka élection kɛ non ça c'est pas du tout possible e yɛrɛ jɔda ye mun ye tu peux pas m'imposer quelque chose alors que moi je ne peux pas parce que n'a y'a sɔrɔ a ka nɔgɔn MINUSMA tun tɛ na mali kɔnɔ MINUSMA bɛ yan sept ans mun ne kɛra ɲuman sira fɛ mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ les 1200 milliards f'an ka tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na hali n'aw seginna ka dossier lawuli tugun a tɛ se ka IBK poursuivre parce que IBK ye wari in wari in donna a don wari in utilisé la mais a donna min fɛ a ma k'o de la loi de programmation militaire LPM nin mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ loi de programmation militaire nin a baara minɛnw san mais armée ma armer dɛ armée équipéra dɛ IBK ye wari in don fini ni samara ni saki ni murudalaw de la a ye sɔrɔsikɛ pari de nka a ma sɔrɔsikɛ hakili lamɔ k'a bila kɛlɛ i bɛ k'a ye sɔrɔsikɛ jɔlen i ɲɛ b'a la a parilen don mais sɔrɔsikɛ yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ ni marifa ni minɛn ni pankurun ninnu ye a ye kelen k'o bɛɛ to faransi bolo donc mali armée ta kun kɛra i ɲɛ bɛ sɔrɔsikɛ parilen jɔlen na mais a tɛ se ka sɔrɔsiya ko mako ɲɛ u bɛ sɔrɔ min fɛ n b'o kuma surunman d'aw ma avion minnu kan ka san ni nafa b'u la o ma san wari bɛɛ donna samara ale ni muru ale ni murubilalanw ale ni fugulaw ale ni fɛn min ye couchages ye draps de couchage sɛbɛn o n'a ɲɔgɔnna ani tantiw mais ne fɛ bi an min bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali ni fini tɛ sɔrɔsikɛ la ni marifa ɲuman b'a bolo o ye baara ɲumanba ye mille deux cent milliards n balimaw a y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ an ka évaluer avion kelen ye joli avion militaire kelen in joli avion dɔw ye 90 milliards avion dɔw ye 110 milliards avion dɔw ye 75 milliards mais e tɛ se ka san e ka yɔrɔ la e bɛ taa ala minɛ ka taa i duuru beji kɔrɔkɔrɔ kɔrɔ beji bi naani beji bi duuru o marché tɛmɛ bɛ ka di karimu n'a terikɛw ma wari in donna donda fɛ koyi wari in i ti dira koyi mais wari in ma don ka sɔrɔsikɛ la bɛn a ka se ka mali bɔ b'o la a ma k'o di mais wari in donna sɔrɔsikɛ ka parili minɛn de la ani mobili de la

an ka taa dɔndɔni an ka ɲɔgɔn bilasira minnu b'a fɔ la ne ko wɛ ko blindé en carton de an ka wari dunna wari ma dun dɛ wari tun kan ka kɛ ka dilanni min kɛ o de ma kɛ mais wari donna donda wɛrɛ de la mille deux cent milliards nin a ye taa audit kɛ a bɛɛ wari bɛɛ labɔra k'a tila k'a kɛ marché de ye k'a di opérateurw ma opérateur économiquew de nana ni marchéw ye armée ka tenue marché bɛ minnu la ni sakiw mais k'a don marifa la marifa min bɛ se k'a to i bɛ se ka jugu ba kɛmɛ i bɛ se ka jugu tan jugu mugan jugu bi naani faga u bɛ se ka fɛn dɔ bin jugu kan u bɛ pankurun dɔ ka di olu de y'a ka taa ranfɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ bin u bɛ vidéo surveillance bɛ k'a don satellite moyen dɔ la min bɛ se ka jugu repérer a ma don o de la u y'a don marché dɔ la u bɛ min di u yɛrɛ den terikɛw ma

an fɛnw de la a mago bɛ radarw de la a mago bɛ repéragew de la a mago bɛ vidéo de surveillancew de la ni mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ armée ye bi o loi programmation ka minɛnw ka don la o de ka ɲi mais samara ni muru de sɔrɔsikɛ mana jɔ ni tenue kura b'a la ni tenue kura b'a la a b'a la ka sa nafa jumɛn b'o la o bɛ ka don beziw la o bezi marché bɛ ka di minisiri dɔw denw ni musow ni ou bien sɔrɔsi faama dɔ somɔgɔ ma donc i ye wari don a la mais i m'a kɛ k'a tigi nafa an ka jɛ mille deux cent milliards in kuma kɔ an ka mali kura lajɛ ko je pense que asimi bɛ yɔrɔ min na ko bi solution min bɛ yen ne bɛ se k'o d'a ma wagati kurunnin kama parce que transition tɔ tora six mois dɔrɔn de fɛn kelen de bɛ ne bɛ se ka min d'a ma komi Choguel yɛrɛ de ye plainte don cnt kama ko c'est illégal et illégitime c'est très simple a ka cour suprême dɛmɛ u ka CNT dissout CNT ka ci CNT ka ci Choguel ka taa parce que Choguel ne peut pas servir asimi u ka duo tɛ ka marcher quoi parce que wagati min na Choguel kan k'i ɲɛsin baara essentiel ma o wagati kelen na Choguel tɛ ka se Choguel de kan ka asimi dɛmɛ ka faransi affronter mais Choguel bɛ ka faransi to asimi dɔrɔn bolo n'a ma kɛ asimi bɛ cogo di faut qu'on soit clair e min bɛ yen n'i bɛ politique dɔn diplomasi bɛ e la e sigi b'a kalama cɛ ni capacité politique mais e de kan ka militaire in dɛmɛ o hakilina b'a la a b'a fɛ e de c'est toi qui dois conduire sa politique donc CNT ka ci dɔrɔn Maliki Diaw ka taa kɛ vice président ye Asimi ka démission na kɛ karamɔgɔ a ka kɛ candidat ni asimi kɛra candidat mɛ e fɛ bi malidenw bɛɛ bɛ labɛn ka vote an sɛgɛn man bɛ bila regime dɔ kɔnɔ mandat b'a bolo a b'a ka baara kɛ assemblée kura bɛ sigi o bɛ loi d'amnistie ta k'asimi ka mɔgɔ min ye coup d'état kɛ k'o amnistie a fɔra a banna parce que n'an an bɛ bolo minɛ ko bi transition ye baara mun kɛ a ma se ka ye pour que transition parce que mɔgɔw bɛ ka transition ni régime da ɲɔgɔn ma parce que régime mɔgɔ kɔrɔw bɛ ka transition kɛ b'a fɔ concurrence concurrence tɛ o jamana bɛ dingɛ dɔ de kɔnɔ ni jamana b'a la ka bɔ parce que e ka fɛn binna dingɛ kɔnɔ fo kɔlɔn kɔnɔ o b'a la ka bɔ nɔnɔ e ko wa k'a yɛrɛ kunkolo ma bɔ fɔlɔ nka kunkolo tɛ se ka girin ka bɔ o fɛn min don a binna de ko nka e mun man donni an ka débat débat débat ɲɛnamaw kɛ an k'an sigi an ni ɲɔgɔn cɛmancɛ la an k'an sin baara bɛ ka kɛ cogo min na franchement effort dɔw kɛra moctar ouane ka gouvernement kɔnɔ effort dɔw kɛra an ka tiɲɛ fɔ grogne sociale dɔw tun bɛ yen syndicatw ka revendication dɔw tun bɛ yen satisfaction caman dira u ma n'an ko an ka kuma an ka kuma an ni ala cɛ ti foyi cɛ n'an ko an ka kuma an ka kuma ni ala cɛ n'an ko an bɛ tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ c'est pas dit que ko n'o de kɛra ko kɔrɔ ko transition transition ka de bɛ dayɛlɛ sɔn kelen dɔrɔn de transition ka mission ti dɔwɛrɛ ka election kɛ a fɔra a banna refondation minnu bɛ yen ni dɔw bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ mɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ donc an bɛ don min na ko bi vraiment transition ka un an bilan tɛ bilan tɛ transition bolo mission de b'a bolo mɔgɔ minnu bɛ ka transition ni régime da ɲɔgɔn ma u bɛ fɛ ka debat ko wɛrɛ bila u ye an t'an da don o la mɛ an b'a fɔ dɔrɔn volonté dɔ kɔni bɛ transition ye volonté dɔ b'u la n'an fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ o la a ka ca a la fɛ u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la mɛ sogɛli ka bɔ politicien minɛn kɔnɔ a ka bɔ politigi minɛn kɔnɔ sogɛli ka i yɛrɛ bila transition minɛn kɔnɔ a k'a bila kɔnɔ a tɛ politicien tugun kan débat débat débat kiri minnu bɛ yen ale ni vieux kiri minnu bɛ yen ka illusion ni kɛ mɔgɔw la ka kɛ i n'a fɔ an ye denmisɛnnin de ye nin kɛra tan ne ye nin kɛ tan kalo wɔɔrɔ ne ye nin kɛ tan ne sigi ɛsɛ tile wɔɔrɔ ne ye nin kɛ tan mɔgɔ ma se mun na concurrence tɛ olu de i bɛ ka mali accompagner a kɛra bɛɛ ɲɛna mɛ mɔgɔ minnu don n'u t'a la a man ɲi mɛ n'u b'a la a ka ɲi donc asimi k'a bila kun na a kɛlen don premier ministre premier ministre parce que hali sini bilahi ni asimi sogɛli bɔ yen sini a bɛ a bɛ sogɛli lajɛ plateau sanfɛ a bɛ ka asimi dɔgɔ mɔgɔ minnu don i y'u bɔ a la dɔrɔn u t'i fɛ o ta tɛ mali ko ye donc an k'a fɔ ɲɔgɔn ye sogɛli ka a ka camisole falen il porte plus ça fait ka politique camisole min b'a bolo a k'o bila a k'a fara a denkɛ kan

donc e ko ko ne ka nin kɛ ne bɛ élection kɛ condition min na e fana jɔyɔrɔ de ye nin ye o il faut que minusma jɔyɔrɔ ka déterminer de dugu in ka minɛ ni dugu ka lafiya ka bɛn nin ma centre ka lafiya ka bɛn nin ma kidali ka lafiya ka bɛn nin ma mais tant qu'an m'o kɛ an bɛ san tan kɛ transition fana kɛ parce que an ka gɛlɛ gɛlɛya juguyaba bɛɛ an partenaire ninnu de nos partenaires là ne ils sont pas du tout sincères avec nous franchement on est aujourd'hui victime du complot international donc fo an ka fara ɲɔgɔn kan e états unis bɔra kɔfɛ in na ka aide kɛ anw ye ka gilet gilets di ka minɛnw di ka équipement dɔw di an ma mais états unis kelen ye an ka avion casa bloqué ko parce que ko an ka armée bɛ denmisɛnninw de recruter mais nin bɛ se ka ɲɔgɔn ta ça c'est une antinomie nin tɛ ɲɔgɔn ta e bɛ ka fɔ mɔgɔ min ma k'i t'o ka armée dɛmɛ ko u bɛ ka denmisɛnninw recruter ka avion dɔ bloqué au même moment e bɛ ka na don wɛrɛ ta ka d'o tigilamɔgɔ ma y'o ɲɔgɔn de kɛ afganistan donc moi je pense que maliyɛnw kan k'u sigi ka jamana lajɛ a ka bin k'an to discours politikiw la donc an ka lajɛ transition ye baara kɛ transition ye sanu an ka secteur minier contrat minnu bɛ ka ka réviser mali commence déjà à récupérer même kɔsa na an ye 31 milliards de récupérer kɔsa in na an ye dɔɔni an bɛ ka wari dɔw sɔrɔ k'u ladon fɛn min ye article 39 ye ibk ka gouvernement dɛsɛra k'a kɛ ibk ka régime dɛsɛra hali n'a sɔrɔ a layidu ta a ma se k'a kɛ fɛn min ye magistrats ka avantage n'u ka primes ye k'a layɛlɛ prime de judicature franchement transition de sera k'a kɛ donc transition ye baara kɛ en si peu de temps nin kulu nin baara min min sera ka kɛ an k'o fɔ mɛ baara tɔba bɛ yen n'o ye sécurité ye mɛ sécurité tɛ transition ka mission ye sécurité ye jamana bɛɛ de ka mission ye an bɛɛ de kan k'an yɛrɛ di sécurité in na mɛ fɛn min ye corruption ale ni mauvaise gouvernance o kɔni yɛlɛma ma don parce que hali sini kɛmɛ fila fila de bɛ minɛ maliyɛn na hali sini maliyɛn bɛ lajigin ka bɔ kari kɔnɔ hali sini vignette contrôle la moto contrôle la vignette de ɲininkali bɛ kɛ ɛ ni zon bɛ se ka vignette ta o mɔgɔ de bɛ moto suɲɛ bi i bɛ se ka taa vignette dilan a la bi i bɛ taa meriw la i bɛ taa wolosɛbɛn kuntanw dilanni hali sini les, les, les, les, les, les actes de naissance ne sont pas du tout sécurisés karadantew sécuriselen tɛ wari minnu fɔra ko man kan ka sara o wari kelenw de b'a la ka sara hali bi donc population lambda bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ donc voilà un peu euh, euh, l'équipe de média a aw nana an ɲininka k'a fɔ vraiment transition ye san kelen sɔrɔ a ye san kelen sɔrɔ hakilina mun na ni bilan ye nin ye fɛn min ye corruption ni mauvaise gouvernance gɛlɛya bɛ yen o kama k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na aw ka nali la ka maliden bɛɛ fo diaspora malienne ka foli b'u dɔn